General Filifɛn Sisoko ale fɛnɛ il est décédé bon n ma information sɔrɔ a kan a, euh, a banna date min na exactement General Amadou Baba Jara coup d'état don u tun ye ninnu bɛɛ minɛ ni généraux fɛn o fɛn tun bɛ u tun ye caman minɛ mais u tilala k'u bɛɛ bila euh, le 16 juillet 91 donc général Amadou Baba Jara lui aussi il est décédé à Bamako le 19 euh, mai 2008 Youssouf Traoré ale ye ko caman kɛ dɛ ale de charles samba minɛ euh, selon certains aussi cɛkɔrɔ ni kisima ale de ye olu fɛnɛ bɛɛ minɛ ani mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ minɛna a ye caman kɛ donc euh, en 80 musa tarawele kɛlen ka uneem dissout équivalent l'aeem aujourd'hui a kɛlen k'o dissout donc cabral sara mais grève ni fɛnw caman kɛra quoi donc a ni musa bilala ɲɔgɔn na c'est en 81 donc a ye mali bila o senfɛ

mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ balo la i n'a fɔ charles samba ni ni tɔ ninnu karim danbele ninnu u y'u bɛɛ ka u segin u ka grade normal la ani sara min kan ka d'u ma a sara bɛɛ d'u ma ale ni euh, retraite ni fɛn ninnu bɛɛ bon joseph mara il est décédé en 97 j'ai pas eu la date exacte misa kone misa kone fɛnɛ il est probablement en vie voilà ale de ye sunkalo samake remplacer sunkalo minɛnen camp para la malik jalo minnu ye video tɔnu lamɛn u b'a dɔn yoro eh, jakite ale ni malik de tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ musa tarawele la mais a ko ko ale tun sen t'a la voilà donc ale ye san duuru de kɛ tawudeni a bɔlen kaso la il a disparu bon, il est resté euh, dans son coin il est probablement décédé yoro jakite ale fɛnɛ comme aw b'a kalama a tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ donc u taara n'a ye tawudeni ale ni malik jalo ani siméon donc il est décédé là-bas le 13 juin 73 charles samba fɛnɛ san duuru de fɛnɛ tun dira ale ma de travaux forcés à tawudeni a bɔra a seginna ka na mais il était très malade donc euh, de 83 comme a bilala 83 fo 2000 a banna le 18 juin 2000 à Bamako très malade très fatigué donc olu ni euh, u u fɛn o fɛn tun bɛ balo la u bɛɛ tun y'u ka fɛn di joseph mara de ma pour que ka se k'u ka dossier suivre k'u bɛɛ réhabilité donc u bɛɛ réhabilitera

komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ale ni joseph mara ni charles samba ninnu u bɛɛ ils ont été réhabilités u y'u réhabilité komi ale fana tun kɛra ni soldat de deuxième classe de u ye a réhabilité donc a b'a ka pension n'a wari n'a ka fɛnw ta karim dambele est décédé le 15 septembre 2010 aux états-unis 15 septembre musa tarawele 15 septembre karim dambele 15 septembre kisima dukara 15 septembre

Gejuma Samake ale ni eh, Sanba Sangare de seginna ɲɔgɔn fɛ u mɔgɔ saba dɔrɔn de seginna u tun ye mɔgɔ kɔnɔntɔn de kɔnɔntɔn ninnu bɛɛ sara donc 25 avril 2020 ale fɛnɛ taara a ka livre de filɛ nin Sunkalo Samake est décédé le 28 mars 2019

Bon Boubacar Traoré 7 juillet 1972 mɔgɔ minnu bɔra nin na dɔrɔn Sanba Sangare Alassane Diarra ani ni Gejuma Samake ka tɔw di saya ma a ye saya datiw yɛrɛ lajɛ aw k'a comparer ɲɔgɔn na vous allez vous rendre compte tawudeni tun ye fɛn min ye an tɛna se ka nin kuma bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ an ma kuma amadun diko fili dabo sisoko ale ni maraba kasum ture kan olu fɛnɛ ils ont été assassinés le 30 juin 1964 dans le désert du mali fo bi mɔgɔ t'a dɔn u su bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ bi don dɔ la ni aw bɛ ka tɛmɛ entre tizi jumɛti et kidal n'u su ninnu a bɛ yen yɔrɔ de kɔnɔna modibo keyita le 16 mai 1977